Laturu jiginba wolonfila de fɔ sisan ɲuman na ani juguman na o karamɔgɔ ni maa min bɛ fɛ ka maya ko nɛgɛ bɛ hakɛto an bɛ an bɔra ka laturu jiginba wolonfila de di sisan mɔgɔw ma gariya ɲuman saba ani juguman naani hakili la sisan karamɔgɔ ni maa min bɛ fɛ ka an ka yɔrɔ nafolo ni garijigɛ a bɛɛ kelen ye wa? U tɛ kelen ye. U tɛ kelen ye. Unhun. Ni maa min bɛ fɛ ka nafolo ɲini ni gariya ye sisan. Unhun. Donc an b'a daminɛ garijigɛ la ni mɔgɔ min b'a fɛ ka garijigɛ ɲini ni gariya ye Unhun. komi garijigɛ ni nafolo tɛ kelen ye Unhun. donc o gariya la sisan yiri damadɔ de bɛ yen i b'o ɲini Unhun. donc gariya yɛrɛ bɛ ci cogo di fɔlɔ gariya bɛ ci kelen fila kelen kelen Unhun. donc i bɛ jula sɔngalanin ɲini a Mhm. bulu kuru kelen ntimitiminnin kuru kelen foloko falaka kuru kelen mm. sana bulu kuru kelen nkuna kuru kelen mm. si ladɔn kuru kelen suruku ɲɛɲɛ o kuru kelen mm. i bɛ nin yiriw de ɲini ka gariya den kelen bila dugu ma ka yiri ninnu to a rɔ k'i hamina fɔ a la ni garijɛgɛ sɔrɔli tɔgɔ ye ni sababu ɲuman sɔrɔli tɔgɔ ye i bɛ fura in ta i b'a tobi i b'i ko a la ko wolonfila a bɛ ko ɲɛgɛn na a bɛ se ka don barama kɔnɔ o ye gariya garijɛgɛ ɲini yɔrɔ dɔ ye Dɔnku ni mɔgɔ mago bɛ nafolo la gariya bɛ se ka nafolo di mɔgɔ ma i b'a fɔ k'a belebele gariya nafolo baara bɛ o bɛ kɛ ba jɛman na mɛ an da tɛ don o de ba su ka girin mɛ an bɛna a baara dɔ fɔ an balimaw ye kami jɛman kan dɔnke i bɛ gariya de sɛbɛn i bɛ kami jɛman ɲini i bɛ a jeli minɛ i bɛ gariya sɛbɛn ni a ye walan kan kɛmɛ duuru ani bi duuru ani duuru n'i y'o sɛbɛn i bɛ jula sɔngalanin ladɔn ɲini ka surugutɔn ladɔn ɲini ka nkuna ladɔn ɲini ka sana ladɔn ɲini n'i ye o yiriladɔn ninnu sɔrɔ i bɛ siladɔn dɔ fara a kan i bɛ o dɔ kɛ nasi in na ka se k'a sɛbɛnden bɔ tuguni i bɛ gariya sɛbɛn tugun kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ i bɛ yiriladɔn in fana dɔ o la i bɛ o sɛbɛnden i bɛ sugukolo fana kɛ o la u bɛ i bɛ sɛbɛn in da sugukolo cɛ ma k'a siri ka sɔrɔ ka taa di garankɛ ma o b'a tugu ni bagolo ye dɔnku i b'o bila i kun nasi tɔ in i bɛ ta ka parifɛn k'o la ka to k'o mun a ka ca ala fɛ dali bɛ k'i ye K'i to k'o mun gariya ka nafoloko la karamɔgɔ ni minnu bɛ ka jɔyɔrɔ ɲini ni gariya ye bon gariya jɔyɔrɔ ɲini yɔrɔ o bɛ yen sisan n'i b'a fɛ ka jɔyɔrɔ ɲini plasi u bɛ ye masaya ɲini ni gariya ye i bɛ pizɔn jɛman de ɲini n'i ye pizɔn jɛman sɔrɔ i bɛ gariya sɛbɛn ni a ye kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ i b'o nasi bɔ n'i y'o nasi bɔ i bɛ sɔrɔ ka sebe ɲini kuru saba ka bana ɲini kuru saba ka dubalen ɲini kuru saba yiri min bɛ yen n'a bɛ sira kɛrɛfɛ ou bien ni yiri n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ni a bɛ dugu fifa dugu fifa yiri donc i bɛ o yiri fana bulu tigɛ n'i ye kuru kelen sɔrɔ o la o ka ɲi i b'o fara fura in kan ka gariya nasi in k'a la ka fura in tobi ni a ye ka to k'i ko a la mais i bɛ yɛlɛ fɛn dɔ de sanfɛ k'i ko a la donc n'i bɛ ko a la ale ye koko saba dɔrɔn de ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ gariya sɛbɛnden fana bɔ n'i y'a sɛbɛnden bɔ kɛmɛ ani tan ni wɔɔrɔ i b'o o sɛbɛn ni pigeon jeli fana ye ko o tu sisan ka o bila i kun a ka ca ala fɛ i bɛ ka jɔyɔrɔ min ɲini i bɛ ka ɲɛtaga min ɲini baarako la masa rahman b'o dayɛlɛ k'i ye o sɛbɛnden to i kun ani kolen kɔfɛ yiri in na karamɔgɔ fa wɛrɛ bɛ yen minnu sara kɛ ni a sa a fa wɛrɛ bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gariya ni i b'a fɛ ka hɛrɛ fana ɲini ni gariya ye o ye jigiya ye o ye baarako ye o ye masako ye i bɛ si ladɔn de ɲini si ladɔn bɛ fo si bɛɛ sanfɛ i bɛ si ladɔn dɔw ye a bɛ fo si bɛɛ sanfɛ yiribulu foyi tɛ a ni sanfɛla cɛ a bɛ f'o ma ko si masakɛ ladɔn i bɛ o kuru duuru de ɲini n'i y'o kuru duuru ɲini i bɛ kulu sanfɛ yiri fana ɲini kuru duuru n'i y'o ɲini i bɛ jama bɛ sigi yiri min jukɔrɔ bɛ sugu cɛla yiri i b'a ɲini kuru duuru i bɛ sɔrɔ ka kami jɛma de ɲini ka da f in ka dugawu da kan e bɛ jigiya ɲini i bɛ ɲɛtaga ɲini i bɛ masaya ɲini i bɛ baara ɲini i bɛ sababu ɲuman ɲini ka mɔgɔya la ga ye laturu nafoloso de ye nafolo ka di cɛ ye a ka di muso ye cɛw k'i kanu ka hɛrɛ k'i ye muso k'i kanu ka hɛrɛ k'i ye i bɛ baara kan min na n'i bɔ tɔgɔ la ni baara sɔrɔli ye ni baara yɛrɛ ɲini tɔgɔ ye mɔgɔw fɛ ka d'i ma alas n'i y'o dugawu da kan i bɛ kami jɛma in faga ka jeli kɛ fura in kan k'a ta i b'a tobi k'i ko a la koko duuru mais i bɛ fura in ko fɛn dɔ sanfɛ n'i tilara fura in ko la i bɛ taa ɲaga fana bila fɛn dɔ sanfɛ i b'a bila i ka so sanfɛ i b'a siri jiri sanfɛ i tɛ kalo saba sɔrɔ ni dɔ ma baara ɲini ka n'a d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen gariya wusulan wusulan dɔ fana bɛ yen i bɛ zɔn in bulu ɲini zɔn in bulu n'a y'i diya i b'a kɔnte kɛmɛ ani tan ani wɔɔrɔ o son i bulu kelen o kelen i bɛ gariya kelen kelen ci bɛɛ kan i bɛ segin i bɛ bon golo bulu ɲini i b'o kɛ tan ni wɔɔrɔ ye o kelen o kelen i bɛ gariya kelen kelen ci o bɛɛ kan i bɛ fura ninnu furu kɛ ni barikati de ye k'a yɛrɛkɛ tile kɔrɔ n'a jara wula fɛ o y'a sɔrɔ i gariya fana nasi bɔ kɛmɛ ani tan ni wɔɔrɔ i bɛ gariya nasi dɔɔni k'a la k'a lamaga ka sɔrɔ ka wusulan u ka wusulan ni geni ninnu ani parifɛn ani di i bɛ sɔrɔ k'o k'a la k'a lamaga o ye wusulan dilannen y'i bolo